Fáilte. Tá sé i gceist go gcabhródh an físeán teagaisc seo le scoileanna, le hionaid bhreisoideachais agus oiliúna agus le gach suíomh eile sa phróiseas a bhaineann le teacht ar mharc céatadán measta agus ar rangord ranga do gach scoláire sa rang Ardteistiméireachta seo i ngach ábhar atá idir lámha aige nó aici. Cuimsíonn próiseas an mheasta agus an rangordaithe an cuid scoil-bhunaithe de chóras na ngrád ríofa atá á thairiscint do scoláirí i mbliana. Baineann na socruithe a bhfuil cur síos orthu san fhíseán seo leo seo a leanas, an Ardteistiméireacht Bhunaithe agus na hábhair, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach, ábhair agus sainchúrsaí gairme agus tascanna, agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta agus na Nascmhodúil. Sa chéad chuid seo den fhíseán freagróimid ceisteanna lena n-áirítear, Cad is grád ríofa ann agus conas a thiocfar ar ghráid ríofa? Tabharfaimid breac-chuntas freisin ar ról na scoile agus tarraingeoimid aird ar chuid de na príomhcheisteanna nach mór a chur san áireamh nuair atáthar ag tabhairt faoin bpróiseas seo. Cad is gráid ríofa ann? Is gráid iad gráid ríofa ar féidir iad a chur ar fáil do scoláirí tar éis eolas scoile faoi fheidhmíocht ionchasach scoláire i scrúdú a chomhcheangal leis na sonraí náisiúnta atá ar fáil maidir le feidhmíocht scoláirí i scrúduithe thar thréimhse ama. Is mar thoradh ar chomhcheangal idir dhá thacar sonraí a chruthaítear gráid ríofa. Uimhir a haon, Meastachán scoilbhunaithe ar mharc céatadán foriomlán agus ar an rangordú a bhronnfar ar scoláire in ábhar ar leith, agus uimhir a dó, Sonraí maidir le feidhmíocht scoláirí i ngach scoil agus go náisiúnta roimhe seo. Cinneann comhcheangal na dtacar sonraí sin, trí phróiseas caighdeánaithe náisiúnta, an grád a bhronnfar ar gach scoláire i ngach ábhar agus is é an toradh a bheidh air sin ná, grád ríofa. Is é ról na scoile ná marcanna agus rangorduithe a sholáthar a léiríonn, Meastachán ar an marc céatadán i ngach ábhar, arb é an marc céatadán é is dóichí a bheadh le fáil ag gach scoláire dá ndéanfadh sé nó sí scrúdú na hArdteistiméireachta i 2020, Rang-ordú do gach scoláire i ngach ábhar, mar shampla, liosta de na scoláirí go léir i ngach rang grúpa aonair d'ábhar faoi leith de réir ord a ngnóthachtála measta. Iarrtar ar mhúinteoirí a mbreithiúnas gairmiúil a úsáid agus leas a bhaint acu as taifead atá ann cheana féin agus as fianaise atá ar fáil chun teacht ar mharc measta do gach scoláire agus ar rang-ordú do gach rang. Rachaidh siad i gcomhairle lena ngrúpa Ailínithe Ábhair lena chinntiú go bhfuil na múinteoirí go léir a bhfuil ranganna i mbliain deiridh na hArdteistiméireachta acu san ábhar ag cur caighdeán den chineál céanna i bhfeidhm maidir leis an ábhar céanna. I gcás ábhair nach bhfuil ach múinteoir amháin a bhfuil rang aige nó aici don scrúdú san ábhar sin, rachaidh sé nó sí i gcomhairle le múinteoir eile don ábhar céanna nó leis an bPríomhoide Tánaisteach, faoi réir comhaontú an Phríomhoide. Iarrtar ar Phríomhoidí maoirseacht a sholáthar ar an bpróiseas Ailínithe Inscoile agus cuidiú a thabhairt lena chinntiú go bhfuil caighdeán atá comhsheasmhach agus cuí á bhfeidhmiú ag múinteoirí éagsúla a bhfuil an t-ábhar céanna á theagasc acu. Nuair a bheidh na marcanna scoilmheasta agus na rangoird ranga deiridh curtha i gcrích, déanfaidh an Príomhoide socruithe chun na sonraí a chur isteach agus a tharchur chuig an Oifig Feidhmiúcháin um Ghráid Ríofa sa Roinn don phróiseas caighdeánaithe náisiúnta. Tá trí phointe thábhachtacha nach mór a bheith aireach fúthu ag an bpointe seo. Tá sé thar a bheith tábhachtach go gcuirfeadh na scoláirí ar fad sa scoil, go gcuirfí na scoláirí ar fad sa scoil san áireamh, beag beann ar an rogha a dhéanann aon scoláire faoi leith i ndeireadh na dála, gráid ríofa a fháil nó gan iad a fháil. Ní mór marc céatadán measta a ghiniúint do na scoláirí go léir agus ní mór go gcuirfí iad go léir san áireamh sa rangord comhfhreagrach don rang. Leibhéal iontrála, Iarrfar ar scoláirí go luath a leibhéal iontrála a dheimhniú trí chóras ar líne. Nuair a bheidh an próiseas sin curtha i gcrích deimhneoidh an roinn na leibhéil iontrála leis an scoil agus tabharfaidh an príomhoide nó an príomhoide tánaisteach an t-eolas sin do na múinteoirí. Mar sin féin, ba cheart do mhúinteoirí dul ar aghaidh ar an tuiscint go bhfuil na scoláirí go léir iontráilte go fóill don ábhar ag an leibhéal a gceapann an múinteoir iad a bheith iontráilte aige nó aici faoi láthair. De bhrí nach bhféadfaidh múinteoirí teagmháil a dhéanamh lena gcuid scoláirí, níor cheart go lorgódh aon mhúinteoir aon deimhniú breise ar an leibhéal go díreach ón scoláire. Má tá aon amhras ann gur chinn scoláire ag an ardleibhéal aistriú chuig an ngnáthleibhéal, ba cheart glacadh leis go bhfuil sé nó sí ag fanacht ag an ardleibhéal nó go ndéanfar an staid a dheimhniú. Ní fhéadfar tabhairt faoin bpróiseas inscoile chun síniú ar chur i gcrích a dhéanamh nó go mbeidh gach leibhéal deimhnithe agus go mbeidh an marc céatadán measta deiridh ag an leibhéal deimhnithe curtha ar fáil do gach scoláire. Na foirmeacha a ghabhann leis an bpróiseas. Tá ceithre cinn d'fhoirmeacha ann chun cuidiú leis an bpróiseas, Foirm A, foirm don mharc céatadán measta, chun marc measta gach scoláire a thaifeadadh, Foirm B, foirm don rangord ranga, chun rangord an ranga áirithe sin a thaifeadadh, Foirm C, síniú na scoile don mharc measta i ngach, i gcás ábhair a ndearnadh staidéar air taobh amuigh den scoil. agus Foirm D, iontráil ar ábhar nach féidir leis an scoil síniú a thabhairt ar mharc measta ina leith. Ba cheart duit tú féin a chur ar an eolas faoi na foirmeacha sin. Díreoimid ar na réimsí a bhaineann le marcanna a mheas agus rangord a shannadh sa mhír seo den fhíseán. Tá sé tábhachtach go dtógfaí na rudaí seo a leanas san áireamh, breithiúnas gairmiúil agus an fhianaise a chuirfidh bonn eolais faoin mbreithiúnas gairmiúil, an breithiúnas tosaigh a dhéanamh maidir le marcanna agus rangorduithe, an meastachán is fearr ón scoil ar an marc céatadán is dóichí, cnuasú míchuí agus claontacht neamhchomhfhiosach a sheachaint. na foirmeacha riachtanacha a chomhlánú agus an próiseas ailínithe inscoile. Cuid lárnach de shamhail na ngrád ríofa is ea dul i dtuilleamaí bhreithiúnas gairmiúil na múinteoirí, lena n-áirítear príomhoidí agus príomhoidí tánaisteacha. chun an meastachán is fearr is féidir a sholáthar ar an mbealach is dóichí a bhfeidhmeodh gach scoláire sa scrúdú dá mba rud é nár tharla an cur isteach de bharr COVID-19. Mar thoradh ar bhreithiúnas gairmiúil an mhúinteora, is féidir réimse den fhianaise atá ar fáil i dtaca le feidhmíocht dhóchúil scoláirí a chur san áireamh. Tá eolas ag múinteoirí ar a gcuid scoláirí agus is féidir leo cothromaíocht a aimsiú idir cineálacha éagsúla fianaise chun teacht ar bhreithiúnas gairmiúil maidir le feidhmíocht ionchasach gach scoláire. Ar na cúiseanna sin agus ar chúiseanna eile, ní mór go gcuirfeadh sonraí ábhartha bonn eolais eolais oiriúnach faoi na. breithiúnais gairmiúla a bheidh i gceist, ach níor cheart go gcuirfeadh sonraí den chineál sin an iomarca srianta ar na breithiúnais sin ná go mbeadh forlámhas acu orthu. Ba cheart go mbainfeadh múinteoirí feidhm as réimse fianaise chun tacú leis an mbreithiúnas a dhéanann siad, gníomhaíochtaí foirmeacha agus suimitheacha ar tugadh fúthu le linn an chúrsa staidéir san áireamh. De bhrí gur tháinig deireadh leis an teagasc go léir do na scoláirí san Ardteistiméireacht le héifeacht ón aonú lá déag Bealtaine Ní fhéadfar anois measúnuithe breise, bréagscrúduithe ná tascanna a bhaineann le hobair bhaile a leagan amach ar mhaithe le marc céatadán measta a chinneadh. Ina theannta sin, níor cheart go mbeadh scoláirí faoi mhíbhuntáiste más rud é nach raibh ar a gcumas aon obair a leagadh amach dóibh tar éis dhúnadh na scoileanna ar an dara lá déag Márta, a chur i gcrích. Ba cheart freisin go mbeadh marcanna agus rangordú scoláirí bunaithe ar an dtuiscint go ndeachaigh a gcuid scolaíochta ar aghaidh mar is gnách i 2020. gur chríochnaigh na scoláirí aon chomhpháirteanna ábhartha den obair chúrsa, go ndearna siad na béaltrialacha agus na trialacha praiticiúla mar is gnách agus go ndearna siad na scrúduithe faoi na gnáthchúinsí. Ba cheart freisin go gcuirfí fianaise faoi fheidhmíocht an scoláire ó ghníomhaíochtaí measúnaithe foirmeacha agus suimitheacha san áireamh sa mheastachán. Tá an t-eolas agus an taithí atá ag na múinteoirí ar an gcuraclam agus ar an scrúdú fíorthábhachtach maidir leis an bpróiseas sin. Ba cheart go mbainfí leas sna breithiúnais as doiciméid atá ann cheana féin agus as fianaise eile atá ar fáil agus go dtabharfaí aird ar aon socruithe réasúnacha a bhfuil feidhm leo i gcás scoláirí ar leith. Úsáideann múinteoirí fianaise gach lá agus scoláirí atá i mbun oibre á mbreathnú acu, agus gníomhaíochtaí foghlama á bpleanáil agus á gcoigeartú acu. Ní hionann breithiúnas a bhunú ar fhianaise agus breithiúnas a bhunú ar thaifead na fianaise. Tá sé tábhachtach athbhreithniú a dhéanamh ar na taifid ábhartha go léir atá ar fáil. ach tá sé chomh tábhachtach céanna gan a bheith róshrianta agus breithiúnais á ndéanamh, áit nach gcuirtear san áireamh ach na cineálacha fianaise ónar gineadh na taifid sin. Ní bheidh gach cineál fianaise fréamhaithe i dtaifead. D'fhéadfadh sé go gcuimseodh taifead ar fheidhmíocht, tascanna, tionscadail agus turgnaimh a cuireadh i gcrích mar chuid de ghnáthghníomhaíocht foghlama. Feidhmíocht i Measúnuithe Ranga, lena n-áirítear Scrúduithe Tí, Scrúduithe Nollag, Measúnuithe Míosúla nó ag deireadh an téarma, Scrúduithe an tSamhraidh agus Bréagscrúduithe, ach ní mór a bheith faichilleach fúthu sin. Marc aonair carntha is ea an marc measta do na comhpháirteanna go léir den scrúdú, scríofa, béaltriail, cluastuiscint, obair phraicticiúil agus obair chúrsa, agus an gnáth-ualú á thabhairt do gach comhpháirt, ach amháin i gcás na heacnamaíochta baile. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara freisin nár cheart do mhúinteoirí bronnadh marcanna iomlána a chuimsiú i leith gné na béaltrialach i gcás teanga ná i leith léiriú i gcás an cheoil. Níl feidhm a thuilleadh leis an gcinneadh a rinneadh roimhe seo na measúnuithe sin a chur ar ceal agus marcanna iomlána a bhronnadh. In ábhair a bhfuil obair chúrsa i gceist iontu, tá sé tábhachtach breithniú a dhéanamh ar rannpháirtíocht na scoláirí agus ar an gcáilíocht a bhaineann le haon obair a cuireadh i gcrích. Ba cheart freisin go mbainfeadh múinteoirí leas as an eolas agus ar an taithí atá acu ar struchtúr agus ar éilimh an scrúdpháipéir ag an leibhéal lena mbaineann agus torthaí roimhe sin á léirmhíniú acu. Conas a d'éirigh le scoláirí a raibh an cumas céanna acu sna blianta roimhe seo sa scrúdú? D'fhéadfadh sé go mbeadh taifead ar fáil ó bhainistíocht na scoile chun cabhrú le múinteoirí sa ghné sin. Tionscadail nó gníomhaíochtaí a rinne scoláire faoi leith a chuir feabhas ar a gcuid eolais agus ar a chuid tuisceana ar an ábhar agus a d'fheabhsódh a fheidhmíocht dhóchúil. Tá sé soiléir nach féidir le duine ar bith an marc beacht a gheobhaidh scoláire ar bith a mheas go cinnte. Ní hé sin atá ag teastáil. Is cuma cé mhéid cinnteachta nó neamhchinnteachta a bhaineann leis an mbreithiúnas, tá an marc is dóichí ann i gcónaí. Tá sé fíorthábhachtach don phróiseas go dtabharfaidh an scoil an marc is dóichí seo agus ní, mar shampla, an marc a mbeadh súil ag duine go bhfaigheadh an scoláire é nó an marc a mbeadh seans réasúnta ann go bhfaigheadh scoláire é dá mbeadh lá maith aige nó aici. Nuair a bhíonn an méid sin á bhreithiún, d'fhéadfadh sé a bheith úsáideach smaoineamh air i gcomhthéacs na léaráide atá ar taispeáint, ina léiríonn déine an scáthaithe na seansanna go bhfaigheadh scoláire marc faoi leith. Sa chás sin, ba údar díomá é dá bhfaigheadh. nó bheadh sé go deas dá bhfaigheadh, agus is é 56% an meastachán is fearr. Tá sé tábhachtach a chinntiú, ar ndóigh, go gcuirfear scoláirí sa rangordú ceart, ach cuimhnigh freisin go bhfuil na bearnaí idir na marcanna céatadáin measta tábhachtach chomh maith. Mar shampla, má tá scoláire amháin sa rang atá an-láidir, ní leor a chinntiú go gcuirfear an scoláire sin chun cinn ar gach duine eile. Tá sé chomh tábhachtach céanna a chinntiú gur léiriú cruinn é an spás idir é nó í agus na scoláirí eile ar mhéid na bearna. D'fhéadfadh sé tarlúint go mbogfaí na marcanna sin suas nó síos mar thoradh ar an bpróiseas caighdeánaithe náisiúnta a tharlóidh níos déanaí, nó go ndéanfaí na bearnaí sin a shíneadh nó a chúngú, ach ní fhéadfar an toradh is cothroime do gach duine a bhaint amach ach amháin sa chás go gcuirtear na scoláirí san ionad ceart i gcomparáid lena chéile i dtús báire. Mar sin, sa sampla atá léirithe, má tá scoláire D i bhfad níos fearr ná scoláire, scoláirí A, B agus C, ní mór go dtaispeánfadh a gcuid marcanna measta é sin. Má dhéantar marcanna a chnuasú gar d'iolraí de 5 agus 10, ní bheidh na bearnaí idir scoláirí éagsúla cruinn a thuilleadh, agus ciallaíonn sé sin nach léireoidh cuid de na huimhreacha an meastachán is fearr ar an marc is dóichí a thuilleadh. Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios agat go gcuirtear isteach ar chruinneas comhchoiteann an dáilte má bhogtar na meastacháin do roinnt scoláirí os cionn teorainn ghráid. D'fhéadfadh sé gurb é an toradh a bheadh air sin ná na meastacháin a bhogadh síos beagán i gcás gach duine sa phróiseas caighdeánaithe náisiúnta agus dá bharr sin beidh scoláirí eile sa rang nó i rang eile sa scoil faoi mhíbhuntáiste. Bainfear amach an cothroime is fearr is féidir do gach duine má fhaigheann an Roinn Oideachais agus Scileanna an fíormheastachán is fearr do gach scoláire i ngach cás. Claontacht neamh-chomhfhiosach a sheachaint. Tá sé tábhachtach go mbeifí aireach i gcónaí i dtaca le foinsí a bhféadfadh claontacht neamh-chomhfhiosach eascairt astu, ar claontacht í a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar na meastacháin. Mar shampla, léiríonn taighde i mórán tíortha gur minic a bhíonn tionchar ag taithí agus ag dearcadh an mhúinteora ar iompar an scoláire sa seomra ranga ar mheastacháin an mhúinteora ar fheidhmíocht an scoláire. Má táthar airdeallach ar an bhfoinse seo den chlaontacht neamh-chomhfhiosach, is mó an seans go ndéanfar scrúdú níos oibiachtúla ar an bhfianaise agus go ndíreofar ar fhianaise a bhaineann go sonrach le gnóthachtáil san ábhar agus nach mbaineann le tosca eile. ailíniú ar fud ranganna. Tiocfaidh an gá atá le caighdeáin a ailíniú ar fud rang-ghrúpaí chun cinn sa chás go bhfuil dhá rang-ghrúpa éagsúla á dteagasc san ábhar ag an múinteoir céanna, go bhfuil rang-ghrúpaí éagsúla Ardteistiméireachta á dteagasc san ábhar ag beirt mhúinteoirí nó níos mó. D'fhéadfadh sé go mbeadh dhá rang-ghrúpa á dteagasc ag múinteoir aonair agus iad in ainm 's a bheith ina ranganna cumais mheasctha, ach le fírinne go bhfuil grúpa amháin b'fhéidir níos láidre ná an grúpa eile, mar thoradh b'fhéidir ar éifeachtaí an aonroghnaithe a tharla mar thoradh ar na hábhair eile atá ar an tráthchlár os comhair an ábhair sin i mbloic an tráthchláir. Is é sin an fáth a bhfuil na nósanna imeachta maidir le hailíniú comh nach mór a leanúint ag leibhéal na scoile an-tábhachtach. Déileáiltear leis an bpróiseas a úsáidtear dó sin níos faide ar aghaidh san fhíseán seo. Nuair a bheidh breithniú déanta ag múinteoir ar an bhfianaise atá ar fáil i leith scoláire, féadfar breithiúnas tosaigh a dhéanamh maidir leis an marc céatadáin is dóichí a bhainfeadh an scoláire amach ag an leibhéal lena mbaineann agus Foirm A a chomhlánú dá réir. Ní mheasfar an meastachán a bheith críochnaithe nó go mbeidh sé gafa trí na próisis ailínithe agus maoirseachta ionscoile agus mar thoradh ar na próisis sin go ndéanfar marc céatadán measta na scoile de. Cuireadh an fhoirm don mharc céatadán measta, Foirm A, ar fáil mar chúnamh chun a bheith córasach faoin bpróiseas. Ba cheart foirm faoi leith a chomhlánú do gach scoláire ar leith. Tabharfar breac-chuntas níos déanaí ar roinnt eolais sa bhreis maidir le marc céatadán measta a ghiniúint i gcás na hArdteistiméireachta Feidhmí. Nuair a bheidh marcanna measta curtha i gcríoch ag an múinteoir do gach scoláire, ba cheart dó nó di rangordú a dhéanamh ar gach rang scoláirí. Teastaíonn rangord ar leith do gach leibhéal, Ardleibhéal, Gnáthleibhéal agus Bonnleibhéal, i leith gach ranga. Ba cheart na rangoird sin a thaifeadadh ar fhoirmeacha ar leith don rangord. Foirm B, i dtaca le gach leibhéal. Chun an rangordú a ullmhú ba cheart don mhúinteoir an tacar ábhartha do na dréacht-fhoirmeacha don mharc céatadán measta, is iad sin Foirmeacha A, a thógáil agus iad a chur in ord ionas go mbeidh An marc céatadán measta is airde ag an mbarr agus an ceann is ísle ag an mbun. Ansin, ar Fhoirm B, ba cheart an scoláire a aithníodh mar an scoláire a bhfuil an marc céatadán measta is airde aige nó aici a chur isteach mar uimhir 1 ar an bhfoirm, agus mar sin de, ag dul tríd an tacar d'fhoirmeacha A don rang, agus na scoláirí á gcur isteach de réir an oird ina bhfuil a marc céatadán measta. Ba cheart freisin an marc céatadán measta do gach scoláire a aistriú ó Fhoirm A go dtí Foirm B. Cad ba cheart duit a dhéanamh má tá an marc céatadán measta céanna ag beirt scoláirí nó níos mó? Ar an gcéad dul síos, breithnigh an é an marc a measadh do gach duine acu, an marc ceart nó ar cheart é a bhogadh síos nó suas i gcás aon duine acu. I ndiaidh an bhreithnithe, má cheaptar go bhfuil na marcanna ceart mar atáid, ba cheart iad a fhágáil mar atá siad. Má chinntear iad a bhogadh suas, ní gá iad a bhogadh mar uimhir iomlán, féadfar deachúlacha a úsáid go dtí ionad deachúlach amháin. mar shampla, 53.2%. Más rud é, i ndiaidh an bhreithnithe sin, go dtiocfaidh an múinteoir ar an tuairim go bhfuil an marc measta ceart, ní mór cinneadh a dhéanamh maidir le rangordú na scoláirí sin. Mar shampla, má tá 64 mar mharc measta ag beirt scoláirí agus má tháinig an múinteoir ar an tuairim gur cheart go bhfanfadh an bheirt acu ar 74%. Ba cheart ansin go mbainfeadh an múinteoir feidhm as a breithiúnas gairmiúil, bunaithe ar an bhfianaise go léir atá breithnithe aige nó aici, chun an scoláire a bhfuil an seans is fearr aige nó aici an grád sin a bhaint amach, i dtuairim an mhúinteora, é sin a chur chun tosaigh ar an scoláire eile. Is é an príomhchuspóir atá leis an bpróiseas ailínithe a chinntiú go bhfuil na múinteoirí ar fad a bhfuil marcanna céatadán measta á soláthar acu maidir leis an ábhar céanna sa scoil ag feidhmiú ag caighdeán atá comhsheasmhach lena chéile agus é sin á dhéanamh acu. Tá sé mar chuspóir freisin aige A chinntiú, chomh fada agus is féidir sin a dhéanamh, go bhfuil an caighdeán comhroinnte sin ailínithe a oiread agus is féidir leis an gcaighdeán náisiúnta. Níl sé i gceist sa phróiseas seo, ná ní bheidh sé mar thoradh air, go gcruthóidh an scoil liosta foriomlán rangoird do na scoláirí go léir atá ag déanamh an ábhair sa scoil. Is de réir ranga a dhéantar an rangordú agus laistigh den rang de réir an leibhéil a glacadh. Ba cheart go mbeadh an próiseas ailínithe dírithe go príomha fós ar ailíniú caighdeán idir ranganna den ábhar céanna ar an leibhéal céanna. Is é breithiúnas gairmiúil na múinteoirí aonair an t-ionchur is tábhachtaí sa phróiseas ailínithe. Mar sin féin, thar aon rud eile, nuair a bheidh an próiseas ailínithe críochnaithe, Measfar go léiríonn na marcanna céatadán measta agus na rangoird ranga breithiúnas gairmiúil comhchoiteann na ndaoine ar fad a bhí páirteach ann, seachas breithiúnas gairmiúil an mhúinteora aonair amháin. Nuair atá an Príomhoide sásta go bhfuil an próiseas maoirseachta curtha i gcrích, meastar go léiríonn na marcanna agus na rangorduithe sin breithiúnas gairmiúil comhchoiteann na scoile. Is é an marc measta a aistrítear chuig an roinn marc measta na scoile. I gcásanna ina bhfuil beirt mhúinteoirí nó níos mó agus ranganna scoláirí acu atá ag déanamh an ábhair lena mbaineann do na scrúduithe 2020, is iad sin na múinteoirí a bheidh rannpháirteach sa phróiseas ailínithe. I gcás ábhair nach bhfuil ach múinteoir amháin a bhfuil rang aige nó aici san ábhar sin do scrúdú 2020, cuirfear an próiseas ailínithe i gcrích in éineacht leis an bpríomhoide tánaisteach nó in éineacht le múinteoir eile don ábhar céanna sa scoil nach bhfuil rang Ardteistiméireachta aige nó aici i 2020. faoi réir comhaontú príomhoide na scoile. Más é nó í an Príomhoide Tánaisteach an t-aon mhúinteoir sa scoil a bhfuil an rang scrúdaithe aige nó aici san ábhar sin, ansin déantar an próiseas ailínithe a chur i gcrích in éineacht le múinteoir eile den ábhar céanna sa scoil ar múinteoir é nó í nach bhfuil rang Ardteistiméireachta aige nó aici i 2020. má tá sé nó sí ar fáil, nó in éineacht leis an dara príomhoide tánaisteach nó in éineacht leis an bpríomhoide. Sula gcuirfear tús leis an bpróiseas ailínithe, ba cheart go mbeadh Foirm A comhlánaithe mar dhréacht ag an múinteoir. an múinteoir do gach scoláire ina rang agus go mbeadh na foirmeacha sin go léir curtha i rangord aige nó aici agus iad deighilte de réir leibhéil. D'fhéadfadh sé a bheith úsáideach go mbeadh an liostú rangoird ann freisin, trí fhoirm B a chomhlánú mar dhréacht nó ar bhealach eile. Tabharfaidh an Príomhoide nó an Príomhoide Tánaisteach cúnamh do na múinteoirí chun socruithe a dhéanamh maidir leis an bpróiseas ailínithe a chur i gcrích. Cuirfidh sé nó sí cibé sonraí atá ar fáil nó cibé eolas a mheasann sé nó sí a bheith úsáideach chun tacú leis an bpróiseas, ar fáil do na múinteoirí lena mbaineann. sonraí agus eolas a bhféadfadh sé nach bhfuil siad i seilbh na múinteoirí cheana féin. Aithnítear de réir na n-imthosca speisialta a eascraíonn as Covid-19 go mb'fhéidir go mbeadh ar scoileanna éagsúla an próiseas ailínithe a chur i gcrích ar bhealaí éagsúla. Chun é sin a dhéanamh beidh gá le teagmháil idir múinteoirí go pearsanta nó ó chian. Níl aon tacar tascanna atá teorannaithe go dian agus nach mór iad a dhéanamh le linn an phróiséis ailínithe. Is é an fáth leis sin ná go bhfuil difríochtaí idir na comhthéacsanna i scoileanna éagsúla, an cineál eolais atá ar fáil do scoileanna agus do mhúinteoirí, agus an bealach a n-eagraíonn siad an t-eolas sin, agus anuas air sin, na cineálacha eolais maidir le feidhmíocht scoláirí a d'fhéadfadh bonn eolais a chur faoi bhreithiúnais ghairmiúla in ábhair éagsúla. Tá sé tábhachtach roinnt leideanna a bhreithniú agus roinnt ceisteanna a chur nuair atá an próiseas ailínithe á chur i gcrích. D'fhéadfadh sé go gcuimseodh na ceisteanna sin cén t-eolas atá againn ar fad in éineacht ar na ranggrúpaí éagsúla a bhfuilimid ag iarraidh caighdeán coiteann a fheidhmiú ina leith. Cén t-eolas atá againn a chuidíonn linn lena dhéanamh amach an chaoi a mbeifí ag súil go bhfeidhmeodh na rang-ghrúpaí sin i gcoimheas lena chéile? An bhfuilimid cinnte gur dhíríomar ar eolas a bhaineann le gnóthachtáil agus gnóthachtáil ionchasach seachas, mar shampla, iompar sa seomra ranga? Cén comparáid atá idir na scoláirí i mo rangsa i dtaca le cumas, rannpháirtíocht agus gnóthachtáil agus scoláirí eile a theagasc mé roimhe seo? An bhfuil na tuairimí céanna ag múinteoirí eile maidir leis na grúpaí atá acusan. Más cosúil go bhfuil na torthaí measta de ghrúpa amháin níos láidre ná na torthaí measta de ghrúpa eile, an bhfuil cúiseanna maithe leis sin? An bhfuil scoláirí ar leith atá an-láidir nó an-lag ag an ábhar seo i gcomparáid le scoláirí eile sa rang nó sna ranganna agus i gcomparáid le scoláirí eile a theagasc mé, a theagascamar? Má chuirimid na tacair de thorthaí measúnaithe do na grúpaí. ar fad le chéile agus má cheapaimid go bhfuil na scoláirí seo beagnach comhionann le grúpaí roimhe seo, an bhfuil an dáileadh a rinneamar ar na marcanna measta beagnach ar aon dul leis na torthaí a bhaineamar amach sa scoil le blianta beaga anuas? Mura bhfuil, an iad na marcanna measta is cúis leis an neamhréir sin? D'fhéadfadh sé go rachadh múinteoir ar ais chuig na marcanna measta i dtaca le scoláire amháin nó níos mó i ndiaidh an phróisis ailínithe agus mar thoradh air sin go n-athródh an rang-ord freisin, ach ní gá go n-athródh. Dá bhrí sin, i ndiaidh an phróisis ailínithe, ba cheart go ndéanfadh gach múinteoir athbhreithniú ar na marcanna measta agus ar an rangordú agus iad a choigeartú de réir mar is gá. I ndiaidh an phróisis ailínithe, tabharfaidh gach múinteoir Foirm A agus Foirm B chun críche do gach leibhéal sna rang-ghrúpaí atá aige nó aici. Sula gcuirfear an dá fhoirm faoi bhráid an Phríomhoide, ba cheart seiceáil deiridh a dhéanamh lena chinntiú go bhfuil gach marc ar Fhoirm B ag freagairt don mharc atá ar Fhoirm A an scoláire sin. Sa chuid seo den fhíseán beimid ag díriú ar roinnt príomhréimsí lena n-áirítear, roinnt ceisteanna a bhaineann go sonrach le scoláirí, eolas a bhaineann go sonrach le cláir agus le hábhair, ceisteanna a bhaineann go sonrach le hábhair na hArdteistiméireachta Bunaithe agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta agus an Ardteistiméireacht Fheidhmeach. Tá sé tábhachtach roinnt príomhcheisteanna a bhaineann le scoláirí a bhreithniú, ar ceisteanna iad a d'fhéadfadh teacht chun cinn i do chomhthéacs féin. Mar shampla, scoláirí nua sa rang, Má tháinig an scoláire chuig an rang ó rang eile sa scoil, ba cheart don mhúinteoir dul i gcomhairle leis an múinteoir a bhí aige nó aici roimhe seo agus an cháipéisíocht ábhartha a fháil uaidh nó uaithi. Má tháinig an scoláire chuig an rang ó scoil eile agus má cheaptar nach bhfuil dóthain fianaise ag an múinteoir sa tréimhse ama sin chun breithiúnas maith a dhéanamh, ba cheart dul i dteagmháil leis an bpríomhoide nó leis an bpríomhoide tánaisteach. Scoláirí a d'athraigh leibhéal le déanaí. D'fhéadfadh sé go bhfuil scoláire amháin nó níos mó scoláirí i rang a d'athraigh leibhéal, ón Ardleibhéal go dtí an Gnáthleibhéal, nó ón nGnáthleibhéal go dtí an Bonnleibhéal, nó go bhfaigheann múinteoir fógra ón Roinn tríd an scoil go ndearna an scoláire sin leibhéal a athrú Agus an fhianaise ar ghnóthachtáil atá ar fáil á meas dá leithéid de scoláire, ba cheart don mhúinteoir tarraingt ar an taithí atá aige nó aici agus ar an gcaoi ar éirigh le scoláirí cosúil leo roimhe seo nuair a d'athraigh siad ó leibhéal amháin go dtí leibhéal eile. Agus meastachán á dhéanamh ar mharc do scoláire a d'athraigh leibhéal, ba cheart do mhúinteoirí a mbreithiúnas gairmiúil a bhunú ar an scoláire atá i gceist, agus ar an taithí atá ag an múinteoir ar scoláirí a d'athraigh leibhéal san am atá caite. Má tá cúnamh breise ag teastáil, d'fhéadfadh sé go mbeadh an próiseas ailínithe ionscoile mar chabhair ina thaobh sin. Ag freagairt trí Ghaeilge. I gcás scoláirí a iontráladh chun a gcuid scrúduithe a dhéanamh trí Ghaeilge, ba cheart don mhúinteoir a mheastachán ar mharc, dóchúil an scoláire a bhunú ar an toimhde go bhfuil an bónas atá le fáil chun an páipéar scríofa a fhreagairt i nGaeilge curtha san áireamh sa mheastachán sin. Meastar go mbeidh tionchar an bhónais curtha san áireamh ag formhór na múinteoirí atá ag múineadh trí Ghaeilge agus iad ag déanamh a gcéad bhreithiúnais, ionas nach mbeidh aon ghá le ríomh follasach a dhéanamh ar an mbónas. Mar sin féin, má tá aon mhúinteoir neamhchinnte faoin gcaoi a bhfeidhmíonn an bónas ina n-ábhar féin, tá eolas ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne. Socruithe réasúnacha Sa chás go bhfuil socrú réasúnach ar bith ceadaithe d'aon scoláire, mar shampla, léitheoir, scríobhaí nó tarscaoileadh, ba cheart go mbeadh meastachán an mhúinteora ar fheidhmíocht dhóchúil an scoláire bunaithe ar an toimhde go bhfuil an nó go mbeadh an socrú sin ar fáil dá rachadh na scrúduithe ar aghaidh ar an ngnáthbhealach. Ó tharla go bhfuil sé i gceist go léireodh na socruithe gnáthbhealach oibre na scoláirí sa rang, níor cheart go mbeadh aon ghá le hidirghabháil faoi leith seachas an tuiscint atá ag an múinteoir ar an gcaoi a n-éiríonn leis an scoláire nuair a bhíonn na tacaíochtaí cuí i bhfeidhm. An Ardteistiméireacht Bhunaithe agus Gairmchlár na hArdteistiméireachta. Bíonn níos mó ná comhpháirt scrúduithe amháin i bhformhór na n-ábhar, mar atá, obair chúrsa, dhá pháipéar scríofa, béaltriail nó scrúdú praiticiúil agus mar sin de. Agus an fhianaise á hualú, ní mór an gnáth-ualú a thabhairt do gach comhpháirt de scrúdú na hArdteistiméireachta. I gcás na n-ábhar seo, tá aon mharc measta amháin don scrúdú ina iomláine de dhíth, a chuimsíonn gach comhpháirt den scrúdú. ní marc ar leith do gach comhpháirt. Tá fillteán tionscadal Gairmchlár na hArdteistiméireachta den obair chúrsa á chur ar ais chuig scoileanna agus b'fhéidir go gcabhródh sé sin le múinteoirí sa phróiseas um marcanna a mheas. Mar an gcéanna le hábhair eile a bhfuil obair chúrsa mar chuid díobh, ba cheart an marc céatadáin measta, an fillteán tionscadal den obair chúrsa agus an scrúdú scríofa a chur san áireamh. Níl siad le marcáil agus tá siad le seoladh ar ais chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit nuair a bheidh deireadh leis an bpróiseas. Ba cheart a thabhairt faoi deara go raibh an cinneadh a rinneadh roimhe seo, is é sin na béaltrialacha sna scrúduithe teanga agus an chomhpháirt léirithe sa scrúdú ceoil, a chur ar ceal. agus lánmharcanna a bhronnadh ina leith bunaithe ar an tuiscint go rachadh na comhpháirteanna eile ar aghaidh mar ba ghnách. Ní mar sin atá an cás a thuilleadh. Dá bhrí sin, ba cheart marc measta do na hábhair teanga a bhunú ar an toimhde go ndéanfaí comhpháirt na béaltrialach a reachtáil agus a mharcáil mar is gnách. Mar an gcéanna i gcás an cheoil, ba cheart an meastachán a bhunú ar an toimhde go rachadh an tástáil ar léiriú ar aghaidh agus go léireodh an scoláire de réir an chaighdeáin a mbeifí ag súil leis uaidh nó uaithi. Ábhar ina bhfuil obair chúrsa mar chuid den scrúdú. Mar atá luaite thuas, ba cheart go mbeadh an meastachán den ábhar ina iomláine agus gach fianaise atá ar fáil curtha san áireamh. Maidir le hobair chúrsa atá curtha i gcrích cheana féin, ba cheart go gcuimseodh an meastachán foriomlán an meastachán, i dtuairim an mhúinteora, a bhainfí amach don obair chúrsa sin dá ndéanfaí í a mharcáil ar an ngnáthbhealach. Ar an gcaoi chéanna, i gcás nach bhfuil an obair chúrsa críochnaithe, ba cheart go gcuimseodh an meastachán foriomlán an marc a bhainfí amach i dtuairim an mhúinteora don obair chúrsa seo dá ndéanfaí í a chríochnú agus a mharcáil ar an ngnáthbhealach. Eacnamaíocht Bhaile, Eolaíoch agus Sóisialta. Is é seo an t-aon ábhar ina bhfuil níos mó ná comhpháirt scrúdaithe amháin nach mbeidh ar mhúinteoirí ach marc céatadán measta a thabhairt don scrúdú scríofa amháin. Tá an dialann marcáilte cheana féin ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Ní dhéanfar an marc seo a choigeartú mar chuid den phróiseas um Chaighdeánú Staitisticiúil. Ina ionad sin, cuirfear an marc don dialann leis an marc ríofa chun teacht ar an marc deiridh don ghrádú. Ba cheart caitheamh leis an scrúdú scríofa mar chomhpháirt iomlán agus an marc measta a thabhairt as 100%. Agus an marc measta don pháipéar scríofa á bhreithniú, d'fhéadfadh an múinteoir fós féachaint ar rannpháirtíocht an scoláire san obair chúrsa mar go gcuideoidh sé le do bhreithiúnas gairmiúil maidir leis an meastachán ar mharc dá fheidhmíocht ionchasach sa scrúdú scríofa. Ós rud é gurb í seo an chéad bhliain do na scrúduithe sa Chorpoideachas agus sa Ríomheolaíocht, ní bheidh sonraí ag múinteoirí maidir leis na torthaí a baineadh amach roimhe seo. sa scoil i gcás na n-ábhar sin agus ní bheidh ar a gcumas iad a chur san áireamh chun machnamh a dhéanamh orthu agus cuidiú leo sa phróiseas seo. Ba cheart do mhúinteoirí tagairt a dhéanamh don tsonraíocht agus do na treoirlínte don dá ábhar. Go háirithe, déan tagairt don mhír 'Measúnú' den tsonraíocht agus do na tuairisceoirí caighdeán sna treoirlínte. Tá na doiciméid sin ar fáil ar www.curriculum. online ponc ie. Faoi mar a léiríodh cheana féin, ba cheart go mbeadh an meastachán don ábhar ina iomláine, go mbeadh na comhpháirteanna go léir á gcur le chéile in aon mheastachán amháin agus go mbeadh an fhianaise ar fad atá ar fáil á chur san áireamh. Tá próiseas atá mórán ar aon dul leis an gceann ar tugadh breac-chuntas air cheana féin i bhfeidhm chun teacht ar mharc measta agus ar rangord don Ardteistiméireacht Fheidhmeach. De bharr leagan amach modúlach chlár Ardteistiméireachta Ardteistiméireachta Feidhmí, déantar scoláirí a mheas nuair atá gach modúl curtha i gcrích. Dá bhrí sin, chomh maith leis na marcanna measta agus na rangoird do na measúnuithe nach bhféadfaí a chur i gcrích i mí na Bealtaine do scoláirí Bliain 2, Seisiún 4, ní mór do scoileanna na sonraí céanna a sholáthar do scoláirí Bliain 1 Seisiún 2, le haghaidh líon ábhar agus tascanna. I measc na fianaise eile atá le breithniú agus a bhaineann go sonrach le clár na hArdteistiméireachta Feidhmí tá príomhthascanna atá curtha i gcrích san ábhar do na seisiúin reatha agus do na seisiúin roimhe seo, de réir mar is cuí. De bharr leagan amach imeasctha agus traschuraclaim an chláir, ba cheart freisin go mbreithneofaí rannpháirtíocht agus feidhmíocht scoláirí i modúil agus i dtascanna roimhe seo a raibh baint acu leis an limistéar ábhair atá faoi chaibidil. Mar shampla, nuair atá Oideachas Sóisialta á bhreithniú, féadfar rannpháirtíocht agus feidhmíocht scoláirí sa tasc a bhaineann le ceisteanna comhaimseartha atá fréamhaithe san ábhar sin a a bhreithniú. I ngach cás, moltar, nuair is féidir, go dtabharfadh an Comhordaitheoir Ardteistiméireachta Feidhmí faoin bpróiseas ailínithe le múinteoir an ábhair aonair. Tá taithí shuntasach ag an gcomhordaitheoir ar riachtanais an chláir agus freisin ar na scoláirí. Mar mhalairt, déan an próiseas a bhaineann le marcanna a mheas agus le rangordú agus ailíniú a chur i gcrích mar phróiseas comhchoiteann amháin le cúnamh ón gComhordaitheoir Ardteistiméireachta Feidhmí. Cé go gcuireann scoláirí, ar scoileanna, marc céatadán measta ar fáil, déanfar iad sin a thiontú ina leithdháileadh creidiúna cuí in am trátha. Agus ualú á dhéanamh ar fhianaise na n-ábhar a bhfuil níos mó ná comhpháirt amháin iontu, ní mór an gnáth-ualú a thabhairt do gach pháirt gach comhpháirt de scrúdú na hArdteistiméireachta feidhmí. I gcás na n-ábhar sin, ní mór aon mharc measta foriomlán amháin a thabhairt don ábhar ina iomláine, a chuimsíonn gach comhpháirt den scrúdú, ní marc ar leith do gach comhpháirt. Tá breac-chuntas mionsonraithe ar riar na gcroí-ábhar, na nuatheangacha iasachta, na sainchúrsaí gairme agus na dtascanna sa treoir do scoileanna. Cuid 4, Maoirseacht ag an bPríomhoide. Ba cheart don Phríomhoide athbhreithniú a dhéanamh ar an bhFoirm B maidir le gach rang-ghrúpa. Déanann an príomhoide, chomh fada agus is féidir, déanann sé cinnte go bhfuil an caighdeán atá curtha i bhfeidhm ag na múinteoirí cothrom agus cuí. Tá tábhacht ar leith leis seo nuair atá níos mó ná múinteoir amháin ag teagasc an ábhair. Déantar Foirm B a athbhreithniú chun a chinntiú go bhfuil comhsheasmhacht ann ó thaobh caighdeán de idir múinteoirí agus go bhfuil na caighdeáin inchomparáide i dtaca leis an marc céatadáin measta. Ní chiallaíonn comhsheasmhacht caighdeán den chineál seo idir múinteoirí gur cheart go mbeadh dáileadh na marcanna do gach rang mar an gcéanna. Ba cheart go mbeadh an príomhoide bunaithe ar an eolas atá aige nó aici ar an scoil mar aon leis an taithí atá aige nó aici ar thorthaí scrúduithe ó bhlianta roimhe sin in ann breithiúnas a thabhairt i leith na gcaighdeán atá á gcur i bhfeidhm agus má tá siad ailínithe den chuid is mó. Más cosúil go bhfuil aimhrialtacht nó earráid tagtha chun cinn, ba cheart na tacair sonraí a chur ar ais chun go ndéanfadh an grúpa ailínithe ábhair tuilleadh athbhreithnithe orthu. I gcúinsí den tsórt sin, níl aon ról ag an bpríomhoide maidir le marc nó rangord measta scoláirí a athrú. Is é a ról ná. Marcanna rangord a ceistíodh a thabhairt ar ais chuig an ngrúpa ailínithe ábhair chun go ndéanfaí tuilleadh athbhreithnithe orthu. Féadfaidh Príomhoide na tacair sonraí a chur ar ais chuig an ngrúpa ailínithe. Má, más rud é gur tharla na, na deacrachtaí seo, bhí locht i dtaobh nós imeachta sa phróiseas suas go dtí an pointe seo, mar shampla, mí-ailíniú idir an marc measta agus an rangord i gcás, i gcás rang-ghrúpa. Bhí neamhréireachtaí, gan mhíniú sna tacair sonraí a cuireadh isteach tar éis céim ailínithe an ábhair. Tá fianaise láidir ann nach bhfuil marc measta an scoláire ag teacht le heolas na scoile ar ghnóthachtáil an scoláire ó réimse foinsí. Tá fianaise ann go bhfuil easpa oibiachtúla, mar shampla claontacht, idirdhealú, tionchar míchuí, sa nós imeachta nuair a cuireadh i bhfeidhm é. Nuair atá an próiseas chun na tacair sonraí a athbhreithniú críochnaithe agus nuair atá an Príomhoide sásta go bhfuil an próiseas ailínithe agus más infheidhme, an t-athbhreithniú déanta de mheon macánta de réir na Treorach seo, ba cheart don Phríomhoide Foirm B do gach rang a chomhshíniú. Ansin, tosaíonn an próiseas a bhaineann le cur isteach na sonraí. Beidh treoir ar leith ann dóibh siúd a mbeidh baint acu leis an bpróiseas sin. Nuair atá an tacar deiridh de na marcanna measta agus an rang-ord do gach rang curtha isteach, síneoidh an príomhoide leagan clóite den tacar sonraí deiridh, beidh sé seo le ceangal leis an bhfoirm B cuí. Beidh sé sin mar dheimhniú go bhfuil na próisis nó go raibh na próisis go léir curtha i gcríoch ag an am ar cuireadh isteach na sonraí. Ba cheart foirmeacha A agus foirmeacha B a choimeád go sábháilte sa scoil go dtí go mbeidh deireadh leis an bpróiseas achomhairc. Tá eolas breise agus treoir shonrach maidir le hábhair atá á dteagasc taobh amuigh den scoil, scoláirí nua sa scoil, scoláirí a bhfuil an scrúdú á dhéanamh an athuair acu agus múinteoirí nó múinteoirí ionaid, sa Treoir do Scoileanna i dtaca le Marcanna Céatadáin Measta agus Rang-orduithe Ranga a Chur ar Fáil. Déanfar cur isteach na sonraí chuig an Roinn a éascú trí fheidhmchlár ar thairseach Esinet nó i gcás Ardteistiméireachta feidhmí trí chóras ar líne um bailiú creidiúintí na modúl. Cuirfear treoir bhreise maidir le sonraí a chur isteach chuig an Roinn chuig lucht bainistíochta na scoileanna go luath. Seo cuid a cúig, Caighdeán Náisiúnta ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Léirítear go soiléir sa taighde, ós rud é go ndéantar breithiúnas múinteoirí i gcomhthéacs gach scoile, gur gá iad a scrúdú agus a choigeartú ar leibhéal náisiúnta chun inchomparáideacht a chinntiú ar fud scoileanna éagsúla agus go gcuirtear caighdeán náisiúnta comhchoiteann i bhfeidhm. Mar gheall ar sin, déanfar na sonraí a fhaightear sa scoil a chomhcheangal le sonraí stairiúla trí phróiseas ar a dtugtar caighdeánú chun an grád ríofa a ghiniúint do na scoláirí san ábhar. Déanfaidh an próiseas caighdeánaithe sin an dá thacar sonraí a ailíniú lena chéile agus úsáidfear iad chun a chinntiú go léiríonn na gráid ríofa caighdeán atá ailínithe i gceart ar fud scoileanna agus le caighdeán náisiúnta comhchoiteann. Caomhnaítear an rangord laistigh den rang-ghrúpa sa phróiseas staitistiúil. Mar sin féin, déanfar marcanna measta na múinteoirí ó gach scoil a choigeartú chun iad a ailíniú le dáileadh ionchais na scoile. Ní chuirfidh an próiseas caighdeánaithe atá á úsáid aon scór réamhshocraithe i bhfeidhm ar aon scoláire in aon rang ná in aon scoil. Má tá an grúpa scoláirí i scoil sa bhliain reatha thar a bheith láidir, Léireoidh leibhéal ionchasach gnóthachtála an ghrúpa é sin. Ar an gcaoi chéanna, má sheasann duine amháin nó níos mó amach mar go bhfuil siad thar a bheith láidir, léireofar sin i marcanna measta na scoile agus dá réir sin cuirfear san áireamh go hiomlán iad. Eisiúint na dtorthaí sealadacha. Tar éis an phróisis caighdeánaithe, déanfar na marcanna ríofa a thiontú ina ngráid ríofa agus eiseofar na gráid sin chuig iarrthóirí. Cuirfear na gráid ríofa in iúl ar an tslí chéanna a ndéantar faoi láthair é maidir le gráid na hArdteistiméireachta, Ardleibhéal Grád 1, agus mar sin de. An próiseas achomhairc. Mar atá leagtha amach go soiléir cheana féin sa Treoir maidir le Gráid Ríofa don Ardteistiméireacht 2020, ní chuimseoidh scóip aon achomhairc i gcoinne Gráid Ríofa ag aon scoláire athoscailt na mbreithiúnas gairmiúil a rinneadh laistigh den scoil nó ag scoil, múinteoirí, príomhoidí agus príomhoidí tánaisteacha san áireamh. chun marcanna céatadáin measta nó rangord ranga na scoile a ghiniúint, ná ní chuimseoidh sí cur i gcoinne na mbreithiúnas sin. Dá réir sin, ní choinneoidh an scoil aon doiciméid chun críocha achomhairc ach amháin foirmeacha deiridh A agus B agus iad comhlánaithe agus, i gcás foirmeacha C agus D, na foirmeacha deiridh agus aon doiciméid tacaíochta. Cuirfear eolas breise maidir leis an bpróiseas achomhairc amach in am trátha.

Tugtar breac-chuntas sa treoir i dtaca le roinnt príomhréimsí agus orthu sin tá, rúndacht, agus cosaint leanaí, coinbhleachtaí leasa, teagmháil idir scoláirí agus múinteoirí agus cothroime i samhail na ngrád ríofa, bunús shamhail na ngrád ríofa, agus slánaíocht dlí. Déileáil le ceisteanna a bhaineann le rúndacht agus le cosaint sonraí, coinbhleachtaí leasa iarbhír nó braite a aithint agus dul i ngleic leo, nósanna imeachta maidir le teagmháil idir múinteoirí agus scoláirí agus cothroime i samhail na ngrád ríofa, bunús shamhail na ngrád ríofa agus sonraí maidir leis an tslánaíocht dlí atá á chur ar fáil do mhúinteoirí, do phríomhoidí agus do bhainistíocht na scoileanna. Tá na mionsonraí maidir leis na réimsí atá clúdaithe againn san fhíseán seo ar fáil ar gov.ie Leaving Certificate. Maidir leis na marcanna céatadán measta agus rangorduithe a sholáthar, tá an t-eolas ar fad, ceisteanna coitianta san áireamh, ar fáil ar nasc gréasáin na Roinne mar atá luaite agam, gov.ie Leaving Certificate.